Hello a chairde, is mise Dónal agus inniu beidh mé ag léamh an scéil seo, An Mhaighdean Mhara, scéal a chóirigh Áine Ní Dheiridh,

Bhí fear ina chónaí cois farraige uair. Lá amháin bhí sé thíos ar an gcladach ag baint feamainne. Thóg sé a cheann uair agus d'fhéach sé thart é. Cad a chonaic sé píosa uaidh ach bean óg álainn, í ina suí ar charraic. Ach níor ghnáthbhean í seo. Bhí eireaball uirthi. Is ea, eireaball mar a bhíonn ar iasc. Maighdean mhara ab ea í. Chonaic an fear brat ildaite ina luí lena hais. Shleamhnaigh sé suas taobh thiar di agus sciob sé an brat. As go bráth leis abhaile agus chuir sé an brat i bhfolach. Bhí a fhios aige nach bhféadfadh an Mhaighdean Mhara dul ar ais go dtína muintir gan a brat. Shíl an bhean óg é a leanúint chun an brat a fháil ar ais. Chomh luath agus bhain a heireaball leis an bhféar glas d'imigh an t-eireaball agus tháinig dhá chos uirthi cosúil le bean ar bith eile. ach faoin am sin ní raibh radharc ar bith aici ar an bhfear a sciob a brat. Shuigh sí síos ar an gcarraig agus í faoi bhrón. Cad a dhéanfadh sí ar chor ar bith? Ní fhéadfadh sí aghaidh a thabhairt ar a muintir faoin bhfarraige gan a brat. Tar éis tamaill, D'fhill an fear óg. Labhair sé go milis mealltach leis an bhean óg álainn. Dúirt sé nach bhfaca sé bean chomh álainn léi riamh agus go raibh sé go mór i ngrá léi. Mheall sé agus mheall sé í ar feadh i bhfad. Faoi dheireadh gheall sí go bpósfadh sí é. Bhí gliondar croí ar an bhfear óg. Cúpla lá ina dhiaidh sin, pósadh iad. Bhí lá mór acu féin agus ag muintir an bhaile. Bhí spraoi agus spórt, ól agus ceol ann ar feadh an lae. Shocraigh siad síos agus bhí saol sona sásta acu. Le himeacht aimsire rugadh triúr páistí dóibh, beirt bhuachaillí agus cailín amháin. Ach bhí eagla ar an bhfear go bhfaigheadh an bhean an brat. Ní fhágfadh sé in aon áit é ach tamall gearr ar eagla go dtiocfadh sí air. Lá amháin chuir sé an brat i bhfolach i gcoca féir. Bhí aonach ar an mbaile mór cúpla míle slí uathu an lá dár gcionn. Chuaigh an t-athair ar an aonach chun an bó a dhíol. Bhí spórt mór ag na páistí an lá sin, ag rith agus ag rásaíocht agus ag sleamhnú ar na cocaí féir. Go tobann, thug an buachaill ba shine faoi deara go raibh píosa éadaigh ag gobadh amach as an gcoca féir. Tharraing sé amach é agus rith an triúr acu abhaile láithreach chun é a thaispeáint dá mamaí. Bhí áthas ar an máthair an brat a fháil ar ais. Ach bhí brón uirthi fosta. Rinne sí a dícheall an scéal a mhíniú do na páistí. Phóg sí an triúr acu arís agus arís eile agus d'fhág sí slán acu. Ansin thug sí a haghaidh síos i dtreo na farraige. Lean na páistí síos chun na trá í. Amach léi san fharraige agus í ag canadh. Nuair a tháinig an t-athair abhaile ón aonach an tráthnóna sin dúirt na páistí leis go raibh a mamaí báite san fharraige. Níl mamaí báite, arsa an t-athair. Bhí áthas mhór ar na páistí nuair a chuala siad é sin. Gach tráthnóna as sin amach nuair a chloiseadh na páistí a máthair ag canadh thíos ar an gcladach rithidis síos chuici. Chíoradh sí gruaig an chailín bhig fad is a bhí sí ag caint leo go léir. Ní raibh brón ná uaigneas ar na páistí níos mó. Thuig siad go raibh a máthair ina maighdean mhara arís. Thuig siad freisin go raibh grá mór aici dóibh go léir. Agus sin agaibh é.